Thierno, vas-y. Et voici son vérifié. Euh, Malien, assalamu alaikum. An bɛ Malien bɛɛ fo, Mali kɔnɔ, ani Mali kɔkan, ka foli lase jamanaden bɛɛ ma. Mɔgɔ minnu sɔrɔla ouverture média la. An ka plateforme bɛɛ sanfɛ Facebook, YouTube, Instagram, an ka site web, ouverture média, an bɛ bɛɛ fo. An b'a fɔ ye vraiment ala ka juma wɛrɛ yira an na ala k'an ka laɲini sabati

an bɛɛ bɛ girin ɲɔgɔn kan donc o hukumu kɔnɔ ni talibi kɔni ni ale de karila ɲɔgɔn na bi an bɛna baro masala dɔɔni bɛ yen ni an bɛna ɲɛsin eh, maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ dubayi yan minnu bɛ jamana wɛrɛ la minnu sigilen don fana mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛna folikanw ɲɛsin jamanadenw ma eh, nin waati na talibi yɛrɛ bɛ yan an bɛna kuma di talibi ka folikanw bila donc talibi aujourd'hui talibi kɔni an bɛ se k'a fɔ tari talibi kɛra elhaji talibi ye wa point d'interrogation parce que an b'a dɔn umura n'i ye umura kɛ dɔw ko ko f'i ka pèlerinage de kɛ ni o ye ka taa iji yɛrɛ la k'o de la o y'i kɛlen elhaji ye Bon comme an tɛna don détail ba caman n'o la ka sababu kɛ fɛn wɛrɛ an bɛna tila k'o kun fɔ aw ye Talbi i fana tɛ folikan bila yanni an ka baro daminɛ Talbi parce que e ni ne kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn ye su in na o an b'a dɔn o fana baro bɛ ja kojugu an bɛna foli lase bɛɛ ma mɔgɔ minnu kɛra an fɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma donc i ka folikan kun fɔlɔ
a kɔni tun ka di fɔlɔ n'i ye n wele ko Yusuf Yusuf quoi voilà k'i wele Yusuf k'an wele ko Yusuf Elhaji Yusuf o ka di n ye n ma kɛ Elhaji ye fɔlɔ nka n'i ko Yusuf o ka di n ye ni talibi ye donc o b'a jira ko nin ye talibi bilalen ye pewu wa ni o tun ye n dɔnkilida tɔgɔ ye donc je préfère n ka wele Yusuf n jamu Tarawele Yusuf Tarawele d'accord donc i y'a fɔ cogo min na nin ye retrouvaille ye maliyɛn tɛ se ka ɲɔgɔn retrouver yɔrɔ la k'an ma wuli ka na ɲɔgɔn fo ka baro kɛ donc ka jɛ ka maliyɛn denw fana fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan parce que dubayi i b'a dɔn i fɛnɛ nalen yan i ye maliyɛn ka jatigiya ye i ye maliyɛn ka bisimila ye i ye maliyɛn ka kanu ye donc a ka kan an k'o waleɲumandɔnw kɛ an k'o foliw kɛ depuis ne yɛrɛ donna dubayi don min na fo bi n ma dumuni san n ma so sara n ma foyi sara donc c'est très important an ka maliyɛnw fo et puis ka duwawuba kɛ jamana ye fɛnɛ ka duwawu kɛ mali ye i y'a ye hali n taalen umra la n kɛlen ka duwawu kɛ n yɛrɛ n kɛlen ka duwawu kɛ n somɔgɔw ye n ye duwawuba kɛ jamana ye ye dugawu ba kɛ mali ye a sɛgɛnna a ɲanina a tɔɔrɔla et puis ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna a man nɔgɔn ka dugawu kɛ ala k'u dɛmɛ parce que ni mali jara a jara an bɛɛ de donc o de tun ye e, nin folikan ye bi i yɛrɛ kɔntanen bɛ yan non ah, nka cɛrno fana ye tɔgɔ kura ta yan dɛ i tɔgɔ kura ta yan dɛ cogo jumɛn tali i melekelen bɛ cogo min na tan ee talibi y'a daminɛlen de ye han a daminɛna koyi cɛrido maktum ibun ibun batuta talibi ko bɛ yan an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que aujourd'hui an tɛna don détail ba caman na parce que yani an ka eh, baro daminɛ an ye débriefing kɛ i y'a yamaruya i y'a fɔ an ye ko eh, iji kow a yamaruyara k'a fɔ i da kana maga olu la fo tile bi naani umura kow ko silamɛ i ka video fɔlɔ mun n'a tɛmɛna silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ y'i wele ka o f'i ye ko fo tile bi naani tari o don wa o don
bon n taara umra min kɛ yɔrɔ a laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye vraiment ala ka n kunnaja ka n bɔ dɔnkilida sira kan ka n bila silamɛya sira kan n'o ye ala bato ye n ka se ka n ka ala bato kɛ a ɲɛma donc n y'o duwawu ɲini n yɛrɛ fɛ donc n ye video direct fɔlɔ kɔni kɛ n tun t'o kalama mais a yira n na k'a fɔ ladilikan kɔnɔna la a ka ɲi i ka bɔ ka kuma publiquement ou bien eh, eh, eh, ouvertement cogo dɔ la ni tile bi naani tɛmɛna o k'a sɔrɔ i ka umra baraji bɛɛ minɛna sabatira i taara duwawu don minnu kɛ a bɛɛ sabatira i fana ye duwawu minnu kɛ mɔgɔw ye tile bi naani kɔni i kan k'i basigi kosɛbɛ mais ni tile bi naani tɛmɛna ni ala sɔnna a ma komi an kɔni an ye silamɛdenw ye an bɛ dɔɔni dɔn mais diinɛ fana dɔnbagaw bɛ yen a ɲɛdɔnnabaw bɛ yen nɔ donc an bɛna masala yɛrɛ sigi n ka umra in kun kan a kɛra kun min na a kɛra cogo di hakilina minnu ye n bila a la an bɛ don détail caman na lala ni e ni ne filila diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o bɛ se k'an bilasira u bɛ se k'an bilasira o y'a kɛcogo ye komi an ti an ye silamɛdenw ye nka an tɛ camanba dɔn ne yɛrɛ ye ne yɛrɛ ye madarasa kɛ n ye duguma kalan kɛ ɔ nka o bɛɛ t'a yira k'a fɔ ko i bɛ fɛn caman dɔn ko ninnu kan o tɛ wa ɔ donc an k'an pan o kun an b'o to tile bi naani mana dafa inshallah an da bɛna don umra ko la nka eh, an hakili la an bɛna baro fitinin min kɛ i yɛrɛ ko sisan ko an kan'i wele talibi donc on peut dire désormais eh, an kan'i wele tali an k'i wele yusuf yusuf tarawele donc on peut dire que désormais mhm. talibi talibi n'est plus un rappeur ayi ah? n tɛ rappeur ye n tɛ dɔnkilidala ye a banna
bon n bɛ production min fana la i bɛ production min fana na hali n'an ma don détail kɔnɔ n bɛ laɲini kɛ peut-être ala ka n bɔ o fana kɔnɔ parce que a yirala k'a fɔ sira caman fɛ hali n'i tɛ dɔnkili da n'i bɛ dɔnkilidala dɛmɛ ou bien n'i bɛ dɔnkilida baara kɛ k'a bɛɛ y'a dɔnkilida kelen ye a fɔra n ye cogo min na bɔn n yɛrɛ tun t'a dɔn dɔn b'o dɔw bɛɛ kɛ n yɛrɛ o fana la dɔn o kɔnɔna bɛɛ la o y' bɛɛ o talibi kelen in dɔn ni kɛra isu tarawele ye n bɛ se ka kɛ pɛrisɔnsi ppibili k'i ye mɛ zsipp e nati tɛ midiya kituuru bɛ sobisi olu ye talibi kow ye an k'o bila peut-être fili minɛn kɔnɔ an ka na ni Yusuf Tarawele ye mais talibi mais est-ce que nin tɛ émotion ye peut-être i b'a ye an b'a ye tuma caman ni dɔw taara Makan i b'a ye émotion fanga bɛ bonya quoi n'i sera alikaba yɔrɔ i bɛ kasi dɔw bɛ kasi f'u bɛ sigi sigi i b'a ye n'i taara alikaba yɔrɔ i bɛ cɛkɔrɔbaw ye u bɛ boli la i bɛ denmisɛnninw ye u bɛ boli la bɛɛ bɛ ka ala tɔgɔ fɔ bɛɛ bɛ ka ala kira sallallahu alayhi wa sallam prophète Mohamed paix et salut sur lui bɛɛ bɛ ka ala kira tɔgɔ fɔ silamɛya bɛ don i dusukun bɛ fa ji la quoi bon est-ce que e bolo nin tɛ émotion ye peut-être i taara i y'olu ye i b'a fɔ ala i kasira i yɛrɛ miiriw jɛ na i b'a fɔ ne dimina n ye dɔnkili dabila n tɛna segin a ma talibi est-ce que c'est pas très tôt est-ce que e bolo i tun man kan ka to k'i réfléchir dɔɔni fɔlɔ pour que don nataw la peut-être an t'a dɔn kalo kelen walima kalo fila walima kalo wɔɔrɔ walima yanni san ka ban an ka bali k'a ye talibi ni pakoba ni scènew bɛ ɲɔgɔn na tugun kuma wɛrɛw kana f'i ma tara ma teliya non i b'a dɔn exactement denmisɛnninya an caman b'an ta o de fɛ quoi c'est à dire n bɛ se ka temps bɛ n bolo temps bɛ n bolo temps bɛ n bolo mais cɛrino temps tɛ mɔgɔ si bolo temps bɛ se k'i ta i tɛgɛ ma à tout moment mais bi la ko tɛ ne tun bɛ dugawu don n yɛrɛ ye n ka morceau dɔw bɛ yen il y a neuf ans dɔw yɛrɛ de balala k'a yɔrɔ ci n ma quoi a partie ci n ma quoi dɔnkili laban na n bɛ ka dugawu don n yɛrɛ ye quoi masa kelen tile tɛ diɲɛ ban sani ko dɔ waati cɛ bi n bɛ n ka don na ala n kisi i ka n kunnaja i ka n laban ɲa i ka n nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lakana il y a neuf ans n b'o dugawu don n yɛrɛ ye sa mɔgɔ ka to ka dugawu don a yɛrɛ ye a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ o dugawu n'a ɲɔgɔn dɔw de jaabira bi c'est pour k'a jira mɔgɔ la dɔrɔn décision brusque tɛ quoi n ma wuli sɔgɔma kelen dɔrɔn ka décision ta quoi n y'a laɲini c'est à dire an tɛ se ka kuma kɛ n'an ma don hali détail dɔɔnin kɔnɔ n bɛ don détail fitinin min kɔnɔ ne siɲɛ fɔlɔ ka a visa ɲini n ye visa jɛ il y a six mois i taatɔ Makan n y'a visa jɛ il y a six mois y'a ye fo n yɛrɛ tun découragera dɔɔni mais n ko ala ko la rien n'est de trop n ko rien n'est de trop donc siɲɛ filanan de la n ye visa sɔrɔ n tagara c'est juste pour te dire a parenthèse fitinin k'a fɔ ko brusque tɛ quoi n ma wuli n yɛrɛ ma ten sɔgɔmada kelen dɔrɔn k'a décider dɔrɔn ka nin sira in tagama n y'a laɲini n y'a duwawu don n yɛrɛ ye ala y'a latigɛ n bɛ min fɔ kosɛbɛ n bɛ duwawu don ne ni n ɲɔgɔn alisilamɛ bɛɛ ye cɛrino ala ka bɛɛ ɲɛ da alikaba kan ala ka bɛɛ ɲɛ da an kuntigi kaburu kan nin dugukolo in la ilaha illallah Muhamadu rasulullah ɲɛfɔcogo foyi t'a la cɛrino kana to an ka pankurun ɲini sini ka taa ɲɛfɔcogo foyi t'a la wallahi ɲɛfɔcogo foyi t'a la ne ye min ye ɲɛ la o de la n b'a duwawu don bɛɛ ye ala ka bɛɛ ɲɛ d'a kan ala k'a kunnadiya di bɛɛ ma c'est-à-dire ala k'a se nɔgɔya bɛɛ ye yɔrɔ n'a fɔra mɔgɔ ye k'i ka taa makan n'a se b'i ye mɔgɔw ye se bɛɛ kɛ wariko de hali kɛnɛya ye se dɔ ye denmisɛnninya fana ye se dɔ ye donc dɔw b'a fɔ a ye peresera tun k'i jɔ dɔɔni i bɛ carrière kɛ dɔnkili da dɔɔni san fila bɛ sa jango san bi saba yɔrɔ n ye san bi saba sɔrɔ n y'o sɔrɔ e b'i jɔ ka denmisɛnninya jumɛn wɛrɛ kɔnɔ o fana kɔfɛ donc je pense que i ka ala yɛrɛ ɲini i denmisɛnninman o de ka di ala yɛrɛ ye n'i kɔrɔlen i kɔrɔlen tu n'as pas le choix o taayɔrɔ t'i la i bɛ taa min i bɛ taa mun kɛ tuguni donc o ala ɲini i denmisɛnninman k'a ɲini o yɛrɛ de ka di ala ye ni i kɔrɔlen ka ka ala ɲini quoi donc vraiment mais talibi i ka nin yɔrɔ la c'est important question dɔ bɛ ne bolo yan parce que i ye nin kuma min fɔ a nafa ka bon tiɲɛ don an t'an sa waati dɔn dɔw bɛ sa u san tan dɔw bɛ sa u san mugan dɔw bɛ sa u san bi saba an ta t'an yɛrɛ ye quoi i bɛ sa dɔw bɛ sa accident na dɔw bɛ sa u dannen sunɔgɔ la n'i ka waati sera dɔrɔn i bɛ taa nka e ka nin makantaa in kɛra i b'a fɔ ko ɛɛ makantaa min n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali la quoi nin kuma diyara n na ɔ sisan e ko ko i ka kuma b'a jira k'a fɔ i tɛna dɔnkili da tuguni n'a mɛnna sɔɔni yɛrɛ i bɛna bɔ jagɛlɛya musique jagɛlɛya musique en tant que producteur i bɛn'o business bila i y'o fana ɲini ala fɛ ɛ o kuma talibi n'e y'o bɛɛ bila e bɛna mun kɛ ala ka bon ala ka bon a ka hɛrɛ i bɛna don commerce la ayi ala ka bon a ka hɛrɛ ka ca fɛn caman b'o kɔnɔ fɛn camanba de b'o kɔnɔ ala ka bon vraiment a ka hɛrɛ ka ca sani ne tun ka dɔnkili da n tun bɛ ko wɛrɛw kɛ hali n kɛlen ka dɔnkilida jɔ n ye production kɛ n bɛ se ka production fana jɔ cogo min na ala bɛ se ka na ni bɔda wɛrɛ ye ala de y'a ka jɔnnin bɛɛ dan k'a bɛɛ da balo latigɛ a ye mais n'i y'o kɛ et tes artistes jɔni bɛna ninnu produit e tɛ malaki ani fayiza an kɔni b'a ye i ka denmisɛnninw don e de bɛ k'u dɛmɛ hali sisan artiste kuraw bɛ yen i bɛ ka minnu dɛmɛ o tuma o bɛ k'olu ka ko bannen jagɛlɛya musique n y'a fɔ cogo min na fɛn de don ne ye fɛn min sigi depuis a daminɛ n y'a fɔ bɛɛ ye ne ta tɛ mɔgɔw tun t'a faamuya ne ta tɛ ne ta tɛ u tun t'a kɔrɔ faamuya quoi a bɛ yan malien jeune bɛɛ kama malien artiste bɛɛ kama ani malien bɛɛ kama ni n seginna bamakɔ sini ni ala sɔnna a ma semaine nata kɔnɔ directeur kura bɛna nommer artistes ka baara n'u ka production bɛ continuer o bɛ continuer ni Ala sɔnna a ma ni Ala sɔnna a ma o bɛ continuer mais ne yɛrɛ de ka implication parce que u y'a yira n na k'a fɔ ni i sen bɔ dɔnkilida la mais hali n'i bɛ ka dɔnkilidala dɔ fɛnɛ dɛmɛ ou bien i bɛ dɔ fɛnɛ produit ka o fɛnɛ wari dun k'o bɛɛ ye dɔnkilida kelen ye diinɛmɔgɔw de y'a yira n na sinon ne tun bolo n ka baara de ye nin ye n dahirimɛ de bɛ nin na Ala yɛrɛ ko jɔn k'a dahirimɛ ɲini i k'i balo i k'i ka denbaya balo mais a ma fɔ i k'a ɲini sira jugu fɛnɛ kan donc daminɛ la n bolo dɔnkilida dɔrɔn de don mais a yira n na k'a fɔ hali production fɛnɛ b'a la komi bon komi n tun tɛ o kalama n'a ma ɲɛ i bɛ ko kɛ i k'a tilennen kɛ i k'a dafalen kɛ ala sira kan donc n b'o duwawu ɲini mɔgɔw fɛ c'est à dire a man nɔgɔn ala ka a se kunna ala ka baara nɔgɔya n ma ka duwawu fɛnɛ don n bɛna baara kura min ta ou bien n bɛna cɛsiri kura min ta diɲɛnatigɛ kɔnɔ walasa ka n dahirimɛ sɔrɔ ala k'o nɔgɔya n ye yɔrɔ ala bɛ se ko sugu bɛɛ la talibi yan'an ka bila an bɛna bila ni duwawu de i bɛn'i tɛgɛ ja i bɛ duwawu k'an ye i bɔra umura la an kɔni ma taa i bɛna duwawu k'an ye kuma laban na nka an ma se o yɔrɔ la i k'i tɛgɛ ja i ka duwawu k'an yɛrɛ ye ala k'anw fana garisɛgɛ anw fana ka taa ɲɛ da alikaba kan anw kɔni ma taa anw kɔni an bɛ maɲumantɔ ko la an bɛ ka ala wele sababu ka na d'an yɛrɛ ma an fana ka taa alikaba lajɛ nka yan'o cɛ j'ai une autre question très très très très très importante o ye jumɛn ye talibi o kuma e taara makan i nana i ye dɔnkili dabila o kuma o b'a yira k'a fɔ anw minnu fana b'an ka baara kɛ n'anw fana taara an ka dɔnkili an k'an ka baara bila ou bien dɔnkilida de man ɲi a haramuyalen don diinɛ kɔnɔ wa mais cɛ o ye dɔnkilida de ye aw ka baara ye kunnafoni de ka mɔgɔw kunnafoni aw ma deli ka mɔgɔ si kunnafoni k'a' wuli aw ka taa mɔgɔ faga yɔrɔ aw ma aw ma deli ka mɔgɔ si kunnafoni a wuli aw ka taa haramukɛ yɔrɔ aw bɛ mɔgɔ kunnafoni kunnafoni ɲɛnamaw na ne bolo dɛ ne ka faamuyali la ani peut-être n bɛ dɔɔnin min dɔn diinɛ la baasi tɛ o kunnafoni di ninnu aw ka baara in na mais dɔnkilida haramayɔrɔ caman b'a la mais vraiment n'i b'a kɔnɔ i b'a tɔgɔ sɔrɔ i b'a wari sɔrɔ i b'a essayer k'a bila faamuyali minɛn kɔnɔ n'i ka faamuyali ta ye mais an ka tiɲɛ fɔ dɛ diinɛ ye diinɛ de ala ko ye ala ko de min tɛ bɛn a tɛ bɛn ani négociation man kan ani a négociation man kan an ye dɔnkilidala caman ye minnu taara hiji la ka na u nana u tilala ka tɛmɛ n'u ka dɔnkilida ye je pense que o caman bɛ bon i b'a dɔn makan i bɛ taa laɲini min sabati umra yɛrɛ filɛ nin umra yɛrɛ filɛ mɔgɔ caman ma umra yɛrɛ faamuya umra ka ɲi k'a bɛ i garisɛgɛ sabati k'i garisɛgɛ foni kosɛbɛ i bɛ e yɛrɛ bɛ min ɲini ala fɛ dugawu jaabi de don i ye dugawu min don i yɛrɛ ye dɛ i ye dugawu min don i yɛrɛ ye i bɛ yafa o ye Yusuf Traore komi an da deli bɛ Tal B de la Yusuf daminɛ don a man nɔgɔ i ye dugawu min don i yɛrɛ i ye laɲini min sabati i yɛrɛ ye o de bɛ jaabi bon ne t'a dɔn ne ye dugawu min don n yɛrɛ ye ni dɔnkilidala tɔw y'o de don u yɛrɛ ye n'u ma bɔ a la yɔrɔ n tɛ se ka n da maga o kuma la mais ne kɔni ne ye nin dugawu de don n yɛrɛ sinon ni dɔnkilidala wɛrɛ taara ala ka sanga d'i ma ala ka se d'i ma ala ka wari d'i ma ala b'o de jaabi i ye o dɔnkilida sira kan mais ne ta taara ne ye dugawu de kɛ n yɛrɛ ye ala ka n bɔ dɔnkilida la a kana n faga ka n to dɔnkilida sira kan n y'o de ɲini ala fɛ n y'a ɲini ala fɛ tile kelen tile fila a décision yɛrɛ tɔ bɛ ka sabati n na bon mɔgɔw fana y'a mɛn min kɛ mɔgɔw bɛ ka dugawu kɛ n ye a tɔ la yɔrɔ o yɛrɛ bɛɛ b'a jira k'a fɔ e ka umra a ma se kalo kelen semaine kelen na ala k'a jira i la k'a dugawu jaabira ne bɔlen umra na ni bi cɛ mɔgɔ dama min ye dugawu kɛ ne ye nin ko in yɛrɛ la o b'a jira ne la k'a fɔ alihamdulila nin umra in jaabira a diyara mɔgɔw ye cogo min na o bɛ courage tɔ don ne la kosɛbɛ ka dusu ta fo bɛɛ yɛrɛ b'a fɔ n ye a man nɔgɔn dɛ N ye tanti Sadio Kuyate ka video ye n ye alimamibaw ka video ye n ye diinɛmɔgɔ caman ka video ye min tun bɛ RHHM na Mabu n ye mɔgɔ caman ka video ye quoi c'est à dire a man nɔgɔn bɛɛ bɛ ka dugawu don n ye quoi donc a ka ca ala fɛ ni dugawu in caman sabatira ne yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini bɛ sabati au retour ne fɛnɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye nin ye kunnaja de ne bolo ne bolo kunnaja de don quoi hali k'an to umra kɛ yɔrɔ yɛrɛ la dɔw ko n ma ko nin video ninnu man ka filmer i bɛ ka snap ba kɛ kan'a kɛ ya mɔgɔw y'o fɔ tan tɔ bon ne y'a kɛ ni hakilina min ye n ko ne ye denmisɛnnin ye ne tun ye dɔnkilidala ye donc ne bolo ni ala ye chance di ne ma ka kunnaja di ne ma ne ka kɛ exemple ye walasa mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ka chance sɔrɔ ka diinɛ sira ta ka ala bato sira ta hali ka courage ta k'an bɛ taa umra la k'an bɛ taa ɲɛ da alikaba kan non ni ne kɛra o sababu ye mɔgɔ dɔw ka kɛ o yɔrɔ o fɛnɛ ye chance de ye donc o ye chance de ye o de la n ko ne ne ka video in kɛ kun ye o dɔrɔn de sinon tɔgɔ ɲini tɛ fɛn wɛrɛ ɲini fɛnɛ tun tɛ wa diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kɛlen k'a lamɛn minnu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan u y'a fɔ effectivement k'a bɛ kɛ tantɔ de donc k'u bɛ encourager a sira kan kojugu tɛ k'u bɛ dugawu kɛ a sira kan ne na ni san cɛ semaine kelen mɔgɔ dama min ko ne ma k'a bɛ fɛ ka taa umra la ne ye visa sɔrɔ cogo ɲɛfɔ mɔgɔ dama min ye n'i sera maka yɛrɛ dugukolo sanfɛ n'i t'a ɲɛdɔn mɔgɔ minnu b'i bilasira ka umra kɛ ne y'o ɲɛfɔ mɔgɔ dama min ye bi n filɛ nin yɔrɔ min na sisan a ka ca ni mɔgɔ bi duuru ni dɔɔnin ye a ka ca ni mɔgɔ bi duuru a ka ca ni mɔgɔ bi e ka video kɛra sababu ye ka mɔgɔw caman ɲɛsin y'a ye parce que kuma dɔw a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko dɔw ka gɛlɛn ko dɔw ɲɛ tɛ sɔrɔ mais n'u ye dɔ ye k'a sira tagama et puis ni dɔ ye conseil d'u ma a sira fɛ a bɛ nɔgɔya n y'a f'u ye karisa a ko bɛɛ ka nɔgɔn visa san kelen b'a la kalo kelen b'a la i b'a ɲini nin sira in kan n'i sera maka yɛrɛ dugukolo sanfɛ hôtel yɛrɛ fɛnɛ ka nɔgɔn hali a mɔgɔw bolo hôtel ka gɛlɛn cogo min na makan ka nɔgɔn kojugu i bɛ ɲɛ ni hôtel baba ɲɔgɔn nin cinq étoiles ninnu na yan nɔ i bɛ jigin yen makan i tɛ waa naani waa duuru bɔ walayi
Talbi kana ye nege i kana to an ka an ka an ka jate yanni kalo wɛrɛ sazu bɛ yan ninnu ye umra kɛ a ka ca ni siɲɛ bi saba u b'a kalama mɔgɔ caman ye umraw kɛ wa o yɛrɛ hôtel babaw ye n'i tɛ fɛ ka taa o yɛrɛ fɛnɛ si la i bɛ taa hôtel mangamaniw la dumuni ko ka nɔgɔn fɛn bɛɛ ka nɔgɔn i bɛ wuli i bɛ taa umra kɛ yɔrɔ i bɛ se ka tile bɛɛ ban yen nɔ ji bɛ d'aw ma yen dumuni bɛ d'aw ma i b'i ka ala bato kɛ i b'i ka i b'i ka tawafu munumunu i b'i ka safa marwa munumunu sa i bɛ nin bɛɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔna na i tɛ gɛlɛya foyi y'a kɔnɔna la quoi n'i t'a ɲɛdɔn yɛrɛ maliyɛnw bɛ vivre makan dugukolo sanfɛ dɔgɔnɔw bɛ yen ne yɛrɛ dɔgɔnɔkɛ min y'a bɛɛ ɲɛ yira ne la Ongoyiba n bɛ profiter k'a n'a balimaw bɛɛ fo yan nɔ k'a ɲɛ yira an na dɔrɔn vraiment a bɛ kɛ tan dɔn i bɛ taa nin yɔrɔ in na i bɛ taa nin yɔrɔ in na i bɛ taa mɔgɔw bilara ɲɛ ma ten fisabililayi ala kama donc a foyi ma gɛlɛn quoi yɔrɔ ne kɛra sababu ye k'o yira mɔgɔw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka courage don mɔgɔw la n'a ɲɔgɔnna caman donc ne bolo o bɛɛ ala tanu ye o bɛɛ baraji ye ala k'an bɛɛ kunnaja ala k'an bɛɛ lakanda ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ a k'o d'an ma an bɛ siran fɛn min ɲɛ ala k'an mabɔ o la k'an ni sitanɛ cɛ janya k'an ni haramu cɛ janya ka duwawuba kɛ jamana in ye a ka diya jamana in ka ja walayi jamana in ka ja yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a ka ja gɛlɛya jugu ni sɛgɛn jugu ni insécurité jugu ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ni juguya nin bɛɛ ka ta ka bɔ jamana in kɔnɔ jamana in ka ja yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de i ma hali o de la hali ni artiste ɲɔgɔnw cɛla n y'a fɔ ne bagara min ma n bɛ yafa deli a fɛ hali min bagara ne yɛrɛ ma n bɛ yafa deli a fɛ parce que bɛn tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ diɲɛ ko o ko la a tɛ ja n'i ye mali in yɛrɛ ta k'a lajɛ bi an bɛ degun ni tɔɔrɔ min fɛn in kɔnɔ walahi n'i ye bɛnbaliya bɔ a kɔnɔna la a tɔ b'a dɛn a tɔ b'a dɛn quoi donc diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka bɛn artistes an ka bɛn bon artistes u ka bɛn an tɛ artistes ye tuguni population an ka bɛn Yusuf Yusuf cɛ i yɛlɛmana koyi i bayɛlɛmana bayɛlɛma cogo cɛjugu la ko mun bɛ vraiment k'a cogo ɲɛna kojugu an bɛ duwawu de kɛ i ka duwawu k'an yɛrɛ ye donc nin b'a yira k'a fɔ Yusuf Tarawele ex Talbi alhamdulillah non Yusuf Tarawele dɔrɔn hali ni ex ma d'a kan

n b'u fo n b'u bɛɛ fo mali mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn hakilina ɲumanw di yan n bɛ basidi danbele fo wura douze douze a ko n b'i encourager ala ko la mɔgɔ si kan'i la décourager ala bato la n b'i la encourager kosɛbɛ continuer ka ala bato fɛ kana mɔgɔ si lamɛn n terikɛ min n'a ba banna a ma mɛn gaspi n bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a ba la amiina yarabi ala ka hinɛ la ala ka hinɛ a la ani iba wan min fana ba banna ala ka hinɛ a la an ka silamɛ su bɛɛ ala ka hinɛ bɛɛ la ala k'an bɛɛ kunnaja ala k'an bɛɛ lakanda Talibi yesufu tarawele i bɛ yafa n ma koyi da ye da delila talibi la nka n t'o fɔ bilen fiyewu n b'i wele yusufu vraiment an bɛ ka se a ba yɔrɔma yan'o cɛ ɲininkali nafama belebeleba fila wɛrɛ bɛ yen o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka laban ni dugawu ye i b'i tɛgɛ ja i bɛ dugawu kɛ aa ne mana yusufu ye tan n bɛ nisɔndiya n dabali bɛ ban quoi ɛ n'a fɔra yusufu mun de tun bɛ kasikɛtiw don ka chaînew don a bɛ arapi yɛrɛ dɔw tun bɛ jɛgɛ jɛgɛ i tun b'a tɛgɛw kɛ tan kɛ tan pako barabaw o ye fili waati o tuma minnu b'a la olu bɛ fili la quoi ayi ne ta tun ye fili wagati ye ne ta tun ye fili wagati ye o bɛ yafa n ma koyi n kana kuma dɔ don i da a kana taa kɛ kasara ye ala ka kuma ɲuman bɔ an da parce que mali bɛɛ de ɲɛ b'an na nka yusufu tarawele donc yanni hali bi an ka taa an bɛ foli lase fɔlɔ an kanubagaw ma n bɛ eh, l'eau minérale originale mɔgɔw fo ni o ye awa jire anw yɛrɛ ka partenaire ɲɛnamaw don an b'u fo ji hakika ji mun bɛ nin waati in na ko sanga b'a la mali bɛɛ an bɛ foli lase u ma ka foli lase batuli ɲan ma la présidente du mouvement An Biko, la marraine des marraines Mangamba, ale ɲɔgɔn de y'o walahi falatɔw ba ŋaniya ɲumanba ye an b'a fo batuli ɲan ka foli lase nin waati in na jus albustan an bɛ foli lase sans plus tarder mun ye double seven isu ɲagandu an b'a fana fo kosɛbɛ isu ɲagandu isu mɔgɔ sɛbɛ walahi double seven ka di ne ne yɛrɛ nana a nege bɛ n na n bɛna n teliya ka taa mali la ka taa n kan jɛ n'a ye donc an bɛ foli lase hali bi riz parfumé dɔ fana bɛ yen ni o ye la rizière o bɛ mali kɔnɔ an b'u fo k'u waleɲuman an ka partenaire don malo ɲɛnamaba don donc yusufu yanni n da ka se baro kuma tɔ ma i k'i ka kuma la ko yan'u ka tuubi yan'u ka tuubi i ye misali ta caman kan o tuma e bɛ fɛ k'a fɔ yusufu kun tuubilen tɛ wa walima e taalen de umra la tuubi nana o tuma anw minnu ma taa umra la o kɔrɔ k'anw ma tuubi fɔlɔ wa mɔgɔw ma faamuyali sɔrɔ o fɛnɛ la hmm. parce que umra o ni hiji tɛ kelen hiji o fɛnɛ ni tuubi fɛnɛ tɛ kelen ya dɔw y'a fɔ a ah, talibi tuubira talibi tuubira c'est-à-dire o kɔrɔ de i b'a fɔ komi ne tun ye kafiri ye n donna silamɛya la sisan o dun tɛ n wolola silamɛya la n tun ye silamɛ ye wa halisa n ye silamɛ ye donc minnu bɛ k'a fɔ ko talibi tuubira o ye fili kuma ye n ye silamɛ ye n tun ye silamɛ ye halisa n ye silamɛ ye donc tuubi tɛ minnu fɛnɛ bɛ k'a fɔ ko a hijira ayi hiji tɛ hiji fɛnɛ ni umra tɛ kelen ye i bɛ se ka umra kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ kɛmɛ n'a se b'i ye mais hiji o bɛ kɛ siɲɛ kelen de hiji bɛ kɛ siɲɛ kelen de arafa don o ye siɲɛ kelen i ka ɲɛnamaya bɛɛ siɲɛ kelen o de ɲininen don i fɛ mais ne hakili la mɔgɔ kan ka taa pèlerinage fɔlɔ yanni i ka taa umra la ayi umra bɛ se ka kɛ diɲɛ wagati bɛɛ sinon laɲini yɛrɛ ye min ye umra i b'a kɛ a ka ɲi i yɛrɛ ma mais hiji wajibiyalen de don i kan hiji wajibiyalen don i kan siɲɛ kelen n'a se b'i ye o de silamɛya jɔsen duurunan ye Sonnin ni silamɛya jɔsen duuru ta umara t'a kɔnɔ umra ninnu bɛ'a fɔ nafw dɔnku n'i y'a kɛ a ka ɲi i yɛrɛ ma mɛ mɔgɔ caman' yɔrɔ fana faamuya ko talibi taara hji talibi taara hji aaa a kɛra alilhaji alilhaji mankan kɛ alilhaji mankan kɛ alilhaji mankan kɛ ɔ o ye dugawu ɲini n tɛ fɛ ka don hamuna ko wɛrɛ la mɛ n kɔni ma taa hji dɔn mɔgɔ min faamuya hji ma se fɔlɔ o de bɛ kɛ seliba wagati arafa arafa o ye arafa don ye o ye hiji ye n y'o fɛnɛ ɲini ala fɛ ala ka hiji nɔgɔya ye ala k'an jɔ hiji kɛnɛ kan ala ka an jɔ arafa kɛnɛ kan ma ɲinɛ kɔ cɛ ma ɲinɛ kɔ fewu ma ɲinɛ kɔ fewu ala k'an jɔ arafa don ala k'o yira n na mais ne n taara umra de la o y'a sɔrɔ n ye silamɛ n taara umra la vraiment ka duwawu ɲini ala fɛ parce que umra o de i taara duwawu min ɲini o de bɛ jaabi n taara duwawu ɲini na n bɛ sira min kan ala k'an bɔ sira jugu kan k'an bila sira ɲuman kan a kana n faga k'an to dɔnkilida sira kan k'o hmm. duwawu don n yɛrɛ ye ka duwawu don n ka denbaya ye ka duwawu don kɛrɛfɛmɔgɔw ye ka duwawu don jamana ye donc comme mɔgɔ caman ma o yɔrɔ faamuya il faut k'an k'o yɔrɔ de préciser u k'a faamuya quoi ni bolisɔnna ou bien kafiri mɔgɔ min tɛ ala ko ɲɛdɔn a bɛ fɔ ko o de tuubira i donna silamɛya la ne dun tun ye silamɛ ka ban donc hiji fɛnɛ tɛ umra de don donc mɔgɔw ka o yɔrɔ faamuya ni n filila kuma in kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se k'an bilasira u bɛ se k'an bɔ fili la
a silamɛya ko a ma ɲi dɛ ne m'a fɔ dɛ silamɛya de y'a fɔ a ma ɲi silamɛya yira k'a fɔ dɔnkilida ma daga silamɛya de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ ayi ne m'a fɔ an bɛ se k'an jigi da i kan ayi mais diɲɛ cɛ dun e yɛrɛ ye wajulukɛla ye o an bɛɛ ye wajulukɛla ye diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ waju diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ waju mɔgɔw ma min to ka min faamu wajuli la hali exemple n'i ye dɔ ka exemple ɲuman ta o bɛɛ ye wajuli dɔ de ye quoi hali n'i y'a ye ne siɲɛ fɔlɔ n bɛ wuli n bɛ direct n bɛ video kɛ k'an to umra la n ko ni ala ye ne kɛ exemple ye i man k'a da i kelen ma o i fana bɛ kɛ exemple de ye i bɛ se ka jama la nati ala ko la cogo min na i bɛ se ka jama la nati diinɛ la cogo min na o cogo kelen na sitanɛ fana b'a ka baara la ten a bɛ ka jama la nati a ka côté la a bɛ ka jama nati a ka côté la a ye tiɲɛni kɛ a ye haramu kɛ a ye kojugu kɛ a ye jɛnɛya kɛ a ye mɔgɔ faga kɛ ale fana b'a ka baara la o cogo kelen na ni ala ye chance di e ma e fɛnɛ ka na ni jama dɔ ye ɲuman sira kan ne bolo o ye ala tanu de n bɛ dugawu ɲini mɔgɔw fɛ halisa u ka dugawu kɛ n ye denmisɛnnin fitinin n ye décision min ta c'est vrai a ka girin kosɛbɛ nka foyi ma girin ala ma foyi ma girin ala ma o retour fɛnɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ bana jugu bɛ mɔgɔ minnu na Ala k'a ta ka bɔ u kan tɔɔrɔ jugu bɛ mɔgɔ minnu kan ala k'a ta ka bɔ u kan gɛlɛya jugu bɛ mɔgɔ minnu kan ala k'a ta ka bɔ u kan ala k'an sɔn limaniya ala kana an faga k'an to haramu sira kan an bɛ siran fɛn min ɲɛ ala k'an mabɔ o sira kan an bɛ fɛn min ɲini ala k'o d'an ma ala k'an bɛɛ lakanda cɛrinɔ n b'o dugawu ɲini kɛ k'i fo kosɛbɛ ka omo fo kosɛbɛ yusuf ka buba yɛrɛ fo kosɛbɛ ouverture media mɔgɔ bɛɛ vraiment n bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ n bɛ n ba fo mɔgɔ ŋaniya ɲuman fɛn fɛn dɛmɛ min ye nin soutenir nin ko in kɔnɔna la n bɛ bɛɛ fo kosɛbɛ y'an ka marraine fɔ n bɛ batuli fo kosɛbɛ ka roi douze douze fo kosɛbɛ ka baruni gambi fo kosɛbɛ vraiment monsieur kuma i m'a ye a mɔbili dagabana n bɛ taa n ka ci bɛɛ la n tɛ dumuni sara n tɛ diɲɛ foyi sara n bɛ hôtel dagabanaw la ka kuma fo kosɛbɛ yusuf tarawele an bɛ KTT fo KTT an b'a fo kuma mais hali bi yann'an k'i bila an ma tila dɔɔnin a tɔ tora ɲininkali fila dɔrɔn i bɛ sɔrɔ ka dugawu k'an ye an b'a ɲini mɔgɔw k'a partager quoi a y'a partager a y'a partager a y'a partager an bɛ dubaï an bɛ dubaï cinq étoiles dɔ de kɔnɔ yan ni o ye hyatt hyatt regency an bɛ yan an bɛ yan Ee wa an t'an baw kunna aa anw y'a mɛn ko baba sora kɔni tun bɛ yan a ka mun kɛra fɛn a bɛ fɔ de ko fɛn fɛn ala don tɔw sisan ne ye dɔ ta ko ko e sora ça va o ko subahanallahi kana nin fɔ an k'an baw kunna yusufu an k'an baw kunna ko baba sora bɛ yan an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a bɛ tiɲɛ so Et Youssouf Traoré, ex-rappeur et ex-Talbi, k'an kana o fɔ ko ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ ko Talbi k'a ti yafa o ma i m'o fɔ wa bon eh, Ala de ye yafabaga ye mais o ye fili wagati ye ah, o ye o ye fili wagati oh, oh. a ka di n ye vraiment o ka n wele Youssouf o ka di n ye ko maa si kana a wele o Talbi tugun o Youssouf donc o b'a jira ko e e ayisa y'a ja an bɛ ayisa fo k'a wale ɲuman dɔn a bɛ k'i lajɛ jumɛn ɲɛlen hawa ɲalen
hawa tɔɔrɔbali hawa lafiyalen cɛ dɔ m'a fɛ depuis mariage wagati ko n'i ye muso ɲuman sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra walayi nin bɛɛ muso ɲuman n'a garisigɛ hawa ɲalen hawa tɔɔrɔbali hawa lafiyalen ala k'i mɛn si la
e ye talibi ko bɛ yen ayisa ayisa e bɛ se ko la n delila k'a ka sogo dun a ka sogo bɛɛ in ta eh. n y'a dun foyi man di k'a bɔ an b'a fɔ ala ka barika don ayisa la i ka denbaya ala k'u balo i denmusonin filaw ka i denmusonin dɔ tun anniversaire bɛ yen u fila bɛɛ ka anniversaire bɛ yen i ba tɔgɔma ani babani tɔgɔma an b'a fɔ ala ka si ni kɛnɛ d'u ma nka yanni bi e jagila musique dun ka san naani anniversaire kan ka kɛ anw dun ɲɛ b'a la e dun ala ko bonyana kojugu ah, i ka ala ko dɔ farala a kan i yɛrɛ kuma o kuma ala k'a kɛ tan ala k'a kɛ tan o b'a yira k'a fɔ i tɛ n'a fɔ kɔrɔlen tugun hali ni maa ma fara ni muso dɔ ma fara ka tɛmɛ i b'i kunkolo kɛ kɔfɛ tan parce que ko tɛ n'a fɔ kɔrɔlen tiɲɛ ya yarɔ kow yɛlɛmana donc e dun bɛna jagila musique san naani anniversaire kɛ mais mɔgɔw bɛna taa kɛ ɲɔgɔn kan musow bɛna taa kɛ cɛw bɛna taa kɛ o ko bɛna kɛ cogo di
na taa san naani kɛ donc hali u fililen ka ne yɛrɛ tɔgɔ kɛ affiche la u tilara k'a bɔ a la u tun u fu tun filila ka ne tɔgɔ k'a la mais après ne yɛrɛ affiche n ko a ah, n ko nin ye fili ye dɛ n ko a ye nin yɔrɔ bɔ a la donc aw bɛ se ka aw ka fête kɛ n bɛ dugawu k'aw ye k'aw bilasira ala ka a diya aw bolo hmm? ala ka aw garisigɛ ka dugawu kɛ fɛnɛ ala k'aw fɛnɛ lakanda Ala k'aw fɛnɛ kunnadiya ala kana u fɛnɛ faga k'u to dɔnkilida in sira kan nka bi kɔni denmisɛnninw don u fɛnɛ dahirimɛ b'a la u ka passion don donc n b'a ɲini u fɛ ala ko ala ta sira kɔni tɛ dɛ n yɛrɛ bɛ se ka min fɔ u ye de min ye tiɲɛn ye sira kɔnɔna la sira dɔw bɛ yen u k'olu bɔ a la n'olu ye glɔminw ni dɔrɔgutaw ni fɛn wɛrɛw ye hali ka ne yɛrɛ to artisiya kɔnɔna la n ma deli k'o kɛ depuis ala ka diɲɛ da n ma sigarɛti min ma deli ka dulɔ min n ma deli ka dɔrɔgu ta n ma deli ka hali shisha min hali m'i den ka fitinin sama hali fitinin ma deli k'o kɛ k'a bɔ i nun fɛ ayi ma deli k'o kɛ o de la u ko ko shisha interdira a ma interdit n ko ah an kɔni fɛnɛ tɛra don mɔgɔ wɛrɛ gasi la nka nin décision in ko ne ye shisha shisha tun b'i bolo ayi o ye fili ye ne tɛ i bɛ tulonkɛ la dɛ ma ma ma deli ka nin si kɛ ah d'accord donc n ka denmisɛnninw fɛnɛ ma deli ka nin si kɛ a bɛɛ denmisɛnnin lamaralen denmisɛnnin sabatilenw don donc n y'a f'i ye cogo min na n bɛ jɛ ka dugawu kɛ u ye ala ka fɛti in ala k'a ɲuman tɛmɛ ala k'a ɲuman kɛ ala kan'u fɛnɛ faga k'u to dɔnkilida in sira kan a fɔ allahu akbar
mais fɛn bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn exactement a bɛ kɛ i ka jagɛlɛya musique san naani a bɛ kɛ min
u tun bɛn'a kɛ place de cinquantenaire la mais komi samiya bɛ euh, san risque ni fɛn caman b'a la donc u bɛn'a kɛ palais de la culture la le 22 octobre donc u bɛ taa denmisɛnninw la ɲɛnajɛ ka jagɛlɛya musique san naani fɛti kɛ donc n y'a f'i ye cogo min na direction bɛna di mɔgɔ wɛrɛ ma ni ala sɔnna a ma artistes bɛna continuer k'u ka baara kɛ ne kɔni bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini mɔgɔw fɛ ala ka n dahirimɛ siri fɛn wɛrɛ la a kana n faga ka n to dɔnkilida in sira kan

a bɔra umra la Makan le prophète Mohammed paix et salut sur lui sallallahu alayhi wa sallam a taara dugawu ɲini a bɛna tila ka dugawu k'an ye sisan a tɛgɛ nɔrɔyalen don sisan jurumu ko foyi t'a kan a bɛɛ kora k'a ban ala anw yɛrɛ fɛn dɔw kan koyi nka komi ale ta a jɛra kojugu i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ de tiɲɛ tɛ wa donc nin waati in na eh, Yusuf an y'a ye i taara abu dabi i taara i ɲɛ da misiri ɲɛnamaba mun fana bɛ abu dabi silamɛya diinɛ kan n'i sera misiri mun fana na i bɛ se ka ala wele a misiri cɛ ka ɲi kojugu abu dabi anw y'a ye i taara yen fana anw yɛrɛ tun kan ka taga yen nka an ma se ka yen sɔrɔ i taara yen dɛ yen kow bɛ cogo di bon ne kɔni y'a ɲini ala fɛ ala bɛ bato yɔrɔ o yɔrɔ baraji bɛ minɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bato bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɛlenya kɔnɔna na n y'a ɲini ala fɛ a ka n ɲɛ da a yɔrɔ bɛɛ kan donc bi alihamudulilayi n ɲɛ dara maka kan n ɲɛ dara medina kan donc n y'a ɲini ala fɛ fɛnɛ ee, abu dhabi misiri fɛnɛ ala k'a latigɛ n ka juma seli yen nɔ ala y'o latigɛ n ye juma seli yen fɛnɛ donc euh, n y'a f'i ye ala bato bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɛlenya kɔnɔna la n b'a ɲini ala fɛ ala ka n ɲɛ da o yɔrɔ bɛɛ kan n ka se ka n ka ala bato kɛ jɛlenya kɔnɔna la
barika ala ye eh, maliyɛn an b'a ɲini a k'a partager jɛmukan bɛ ka s'a ba yɔrɔ ma donc a yɛrɛ bɔra ka yusuf ka kɔrɔfɔ la eh, nin kɔni nin de kɛra dɛ yusuf kɔni désormais o b'a yira a taamaɲɔgɔn bɛna kɛ kɔlɔsi de ye tiɲɛ tɛ wa studio taw bɛna dabila eh, pakobaw chaîne baw ka to ka rapɛriya kumaw fɔ kumaw kumaw jate bɛna minɛ désormais parce que yusuf min mana ko ale bɔra kɔrɔlen la a nana kura wɛrɛ la a taara étape wɛrɛ la bɛɛ ka laɲini i ka to étape kan yani ala ka kalifa ka se ma donc aujourd'hui yusuf taara ɲɛ da dugu ɲɛnamaba kan silamɛ bɛɛ ka laɲini an bɛɛ ka taga yen ɔ an y'a ye sisan taamaɲɔgɔn bɛna kɛ kɔlɔsiw de o tɛ wa taamaɲɔgɔn bɛna kɛ kɔlɔsiw ni tapiw ye i bɛna ye misiri kɔnɔ don o don ala ko kuma de bɛna sɔrɔ i kan i yɛrɛ tɔɲɔgɔnw dɔnkilidala wɛrɛw i bɛna olu fana waaju i bɛna to ka gɛrɛ u la min b'a to fana ka dɔ fara cɛsiri kan ka t'u ɲɛ da medine a kuma kan

walahi n yafara bɛɛ ma ka tila ka yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa n ma a ye n to denmisɛnninya ye a ye n to ko n tun bɛ fili la a ye n to ye ko n tun dusu ka bon aw ka yafa n ma ne kɔni yafara aw bɛɛ ma n ka kɛta bɛɛ la n ka fɔta bɛɛ la artisiw ni artisi somɔgɔw bɛɛ parce que artisiya kɔnɔna la i b'i to artisiya kɔnɔna la i bɛ don artisi dɔ ni hali a somɔgɔw fana gasi la donc n bɛ yafa ɲini kɛ vraiment bɛɛ fɛ
Mais artiste min bɛ yen ni mankan b'u cɛ nka an y'a ye artiste fana cɛ mankan b'u cɛ i bɛ se ka conseil walima i bɛ se ka ladilikan min fɔ yɔrɔ nin ko in bɛɛ fili wagati n bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn ala ka ala ka bɛɛ kunnaja parce que nin ko in bɛɛ fili wagati de parce que n tɛ se k'a fɔ hali ko denmisɛnninya don n tɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sitanɛ fana ka baara ye sitanɛ min bɛ sitanɛ bɛ ka mɔgɔw lafili ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma ala k'an bɔ fili jugu in na ala k'an bɔ balawu jugu in na tari an y'a ye an ka mali dɔnkilidala wɛrɛ bɛ yen ni o ye baba ɲami caman y'a jira k'a fɔ ko est ce que tal b i fana bɛna taa baba ɲami ka sira kan parce que an y'a ye baba ɲami fana tun bɛ ngaraya kumaw fɔ a fana bɛ jeliya kumaw fɔ mais tile damadɔ dɔrɔn baba ɲami fana balila ka ɲɛsin ka nin dabila ten wajuli de kɛ sisan k'o ɲɔgɔn ya tari yusuf fana bɛna kɛ o ɲɔgɔn ye baba ɲami baba ɲami an bɛ segin question yɔrɔ kan c'est important parce que mɔgɔw y'a demandé de ko u y'a ye k'a fɔ baba ɲami ale fana tun ye dɔnkilidalaba ye a fana balila tile damadɔ dɔrɔn ka bali ka dɔnkilida jɔ a ta kɛra wajuli de a bɛ wajuli kɛ mɔgɔw kun a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ kuma mɔgɔw fɛ a bɛ conseil di mɔgɔw ma k'u ka bɔ ala kutaw la k'u ɲɛsin sɛbɛ ko ma tari mohamed yusuf tarawele fana bɛna kɛ baba ɲami ɲɔgɔn ye quoi bon mɔgɔ kana kuma ka fili i tɛ min dɔn baba ɲami a bɛ san bɔ n ɲɛ ma da a kan an ɲɛ ma ɲɔgɔn ye donc n'i ko ko k'a kɛ n ta kɛ a ta ɲɔgɔn ye ala ko an ka cɛn fɔ n t'a ta ɲɔgɔn dɔn Nka n kɔni bɛ min dɔn n'a fana bɛ min sira a bɛ min sira kan n'o ye ala bato ye jɛlenya sira kan n'o y'a sɔrɔ o de y'a fana ka taabolo ye o de ye ne fana ka taabolo ye parce que i bɛ se ka fɛn dɔ ye i b'a kɛ o ye ka sɔrɔ o tɛ donc n y'a ɲini ala kɔni fɛ hali nkalon o kana bɔ n da kɔnɔ donc an y'a kɔni ye tantɔ a ye ala ko sira ta n bɛ dugawu k'a fana ye kosɛbɛ Ala ka sira in mɛn a bolo ala k'a sabati a bolo ala k'a ni anw bɛɛ lakanda ani maabu min tun bɛ émission kɛ n bɛ dugawu k'a fana ye ani tanti n y'a fana ka video ye a dugawu kɛ n fana bɛ dugawu k'a ye tanti tanti tanti kuyate tante kuyate a fana ye video kɛ Sajo kuyate Sajo kuyate a fana ye video kɛ ka dugawu kɛ n fana bɛ segin ka dugawu k'a ye c'est à dire an mɔgɔ damadɔ an caman bɔra fili sira kan ka na bila Ala ka kunnaja sira kan donc Ala ka an mɛn a la an fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛw fana waaju bɛɛ ka bɔ fili la bɛɛ ka na Ala ko sira kan o de ye tiɲɛ o de bɛ laban. Yusufu i b'i tɛgɛ jan i bɛna dugawu k'an ye nka yanni o cɛ kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo? ka ɲɛsin maliyɛnw ma mali artistes i b'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ sisan kuma laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin hali bi jamana in ma an kɔni y'a ye e ka nin ko in ye dugu bɛɛ minɛ bɛɛ b'a la k'a fɔ e talibi taara Maka talibi taara Maka kumaw kɛra ka dugu minɛ nin yɛrɛ ye umra ye fɔlɔ n'i y'a ye ale ma taa Maka jaa n'i taara Maka yɛrɛ an tɛ ɲɛ yɛrɛ tugun a laban na k'o ye sa an bɛ dugawu kɛ ala k'o fara don jira an na ala k'i kɛ la ala k'an bɛɛ kɛ laji yann'o cɛ n bɛ foli lase aba immobilier ma o fana y'an kanubaa belebeleba dɔ ye an ka partenaire don aba immobilier ni maliyɛnw b'u ka so jɔ cogo dɔ n b'a ɲini aw fɛ dɔrɔn a ye dannaya ta ka da aba immobilier kan a ka yɔrɔ filɛ nin ye golf kɔnɔ an bɛ aba fo k'a waleɲuman dɔn cɛsiri maa laadiri don a yɛrɛ bɛ siran ala ɲɛ n'i wari d'a ma n'i ka so jɔ n'a tɛ min bɔ dɔrɔn a b'a fɔ a t'a bɔ dɛ aba immobilier kɔnɔ a bɛ siran ala ɲɛ kojugu an b'a fo yan ka foli lase tɛ saniya ma tɛ saniya industrie an bɛ tɛ saniya mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn usman jiri a n'a ka mɔgɔw an ka partenaire don an bɛ foli lase tɛ saniya ma kosɛbɛ K'u waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ an bɛ mouvement an b'i kɔ cɛdenw bɛɛ fo Batuli Ɲanni a n'a ka cɛdenw an b'u fo sanga ni waati bɛɛ donc Youssouf Traoré o kɔrɔfɔ laban in ye jumɛn ye ka ɲɛsin hali bi i kanubagaw ma an bɛ MTK yɛrɛ fo KTT an b'a fo Transit KTT KTT Transit Kuma Kuma Transit an bɛ Kuma an bɛ Kuma bɛɛ fo ale kelen tɔgɔ la KTT an b'a fo an ɲɛ b'a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ taa umra la kuma bɛɛ i n'ale yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fo kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ de hakilila ninnu don i la k'i ala ka ko ɲɛ quoi kɔrɔfɔ laban ye min ye n bɛ dugawu kɛ jamana in ye an ka bɛn an ka bɛn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn bɛ na ni hɛrɛ ye bɛn bɛ na ni sabati ye bɛn bɛ na ni fɛn caman ye ka dugawu kɛ an ka soldat minnu fatura kɛlɛ la ala k'u bɛɛ da yɔrɔ sumaya ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye ala ka jamana in ta fanga d'u ma ala ka a kun la ka dugawu kɛ denmisɛnnin bɛɛ ye ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ka dugawu kɛ aw yɛrɛ bɛɛ ala ka limaniya d'an ma hali bi ala k'an lakanda an bɛ siran min ye ala k'an bɔ o sira kan an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'an bila o sira kan aw ala ka dugawu minɛ ayiwa n'an bɛɛ jɛra ka fatiya ta ka fatiya dɔ ta n ye elhaji yusuf tarawele I ka dugawu kɛ an ye an bɛɛ jɛra ka fatiya ta da ɲuman mkɛ ɲumanw kan mɛn o fana ka kosɛbɛ tɛmɛna bisimilaramadrakmadrakmadrakmaalikɛ midi ni a kana don yak siratamutarasiratazdina ta ale hinɛmadu'alehihidadali min sa dususu i tarawele i ka de fo kelen kɛra fɛn kelen de b'o fi parce que ye tarawele ye n'i sera ka bɔ tarawele la ka kɛ jara ye dɔ bɛ fara i ka ko kan vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka sini ɲuman ye mali la ala ka donni ɲuman ye bamakɔ an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye dans peu de temps inchallah an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan minnu bɛ dubaï an b'u fo depuis an nana u y'an bisimila kosɛbɛ ouverture média mɔgɔ bɛɛ an bɛ dubaïkaw bɛɛ fo yan anw kɔni a kɛra i b'a fɔ anw b'an ka so ja maliya ka di kojugu u girinna ka sugu kɔnɔ u girinna ka butigi kɔnɔ u nana an fo hôtel la yan ka na an fo ka wale ɲuman dɔn an ka tile damadɔ kɛra an bolo i b'a fɔ i b'a fɔ tile fila dɔgɔkun damadɔ a kɛra i b'a fɔ ko tile fila donc an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ hali bi dubaï maliyɛn minnu bɛ dubaï yan ala ka tunga diya aw la ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka an ka jamana k'a bɔ dingɛ kɔnɔ an ka e, fanga min b'an kunna hali bi ala ka jamana setigiya d' ma ala ka setigiya d ma kuma an b'i yɛrɛ fo e ni talibi bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'i yɛrɛ fo folikalama jumɛn b'i yɛrɛ bolo
An bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo talibi kɔni an b'a dugawu de kɛ a ye puisque a ye décision min ta nin ye décision ye a man nɔgɔn mais kɔmi ala ko don quoi ni ala bɛ mɔgɔ kana bɔn anw kɔni an b'an ta kɛ dugawu de ye an b'an ta kɛ dugawu ye sinon décision in taara vraiment ne yɛrɛ kɔni mɔgɔw bɛ ka ne ɲininka ko talibi talibi sera ka nin fɔ cogo jumɛn asitafurula n ka talibi ko k'an kana fɔ talibi tugun talibi ko jɔra
bɔn mɔgɔ caman ye question posé ne kunna bɔn an kɔni bɛ dugawu kɛ bɔn an ka an bɛ dugawu ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu k'a ye puisque a ka décision ye a man nɔgɔn a man nɔgɔn awɔ an bɛ dugawu kɛ jamana fana ye merci Merci beaucoup an bɛ foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan cɔrnɔ bɛ bɛɛ fo k'a fɔ hali bi Ala k'an sago d'an ma Ala k'an ka jamana taa ɲɛ an b'an kanubagaw bɛɛ fo Ala ka se kɛ bɛɛ ye Ala ka garisigɛw foni merci à toutes et à tous an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ merci au revoir